2025 ndine mdzukulu wa Ananjaiko kukulandirani madzulo ano kuchokera kuno ku Times headquarters mu mzinda wa Blantyre whether you are in Malawi and around the world iyi ndi programu yofunika kwambiri ya the hot current siidachepepo mphamvu program sizachepaposo ndimafuna talandire mwapadera after a very long time ambuye bishop chimwemwe chafumuka kuchokera ku amazing grace international ministries fa si m'Malawi mokha muno ayi international

ine ndikhale ndekha ngati uneneri ujayo Yeah. eya kuti anthu anenere zimene akhoza kunenera Eh, so- so- Eh, ayi anene koma ine ndinenere chabwino zotsutsana nazo koma zikhale zakuti munthu pamawa mauneneri onse amene tinanenera pano fa program ino sitimangobwera ngati kuzayankhula awa ndi mauneneri Eh, so- nene ndi mauneneri. mauneneri onse amene tinanenera tili muno Eh, so- Eh, yeah, so- onse anakwanitsidwa timauza anthu uneneri wakuti une ndiye pano palife sakanenera opanda mphamvu. Zona, yeah.

Zikhoza kukhala kuti tinkayankhula zabwino zimene iwo ankafuna tiyankhule koma nthawi zina kumadzapezeka kuti tikuyankhula ali mbali ina koma zoti zikomera mbali ina koma zachilungamo mpamene amadzati asayankhula bwino uyu ndimene ankationera moti panopa anthu amene ajawo akudikira ife tiyankhulire Amene- amene sankakondwa- sankakondwa ndi Nthawi imene Eya. asana paja. pano pakuti chali mona abisho bora tiyankhulire ife sitiyankhulira Tiyankhulira chilungamo basi. ife timayankhula chilungamo Yes. kodi moyo umayenera kukhala choncho kuti ukakhala mbali iyi ndiye chaya ukakhala mbali iyi ndiye usachaya ayi ubwino wa chilungamo Yeah. sichimakhala ndi mbali okay kwa amene anagontha mkhutu akuuzidwa chilungamo chilungamo chimazakuonesa kuti olo uta- utachibisa mwa mtundu wanji amati nyasi saphimba zimaonesa ndi ntchentche zimazaonesa ntchentche kuti apali nyasi lero Ngati pali chilungamo choyenera kuti chiyankhulidwe chosayang'ana kuti chikupita mbali yakuti koma zoona zokhazokha zikuyankhulidwa olo utapsa mtima chitsanzo muli nacho anzanu enaso akapsa mtima Yeah. lero akumati akakhala mwina kuti mwina tikanamvera mwina tikanakonza pakuti zimene akunena ambuye bishop apa ndikugwirizana nazo 2022 2023 Yes. tidayamba kunena tidayamba kunena timabwera pano kuti akuluakulu kwasala zaka ziwiri zoona

e vuto la, la Banda ndi wa chipani chakuti e banda ndi wa chipani chakuti anthu tonsefe anatigawira zipani kodi tikanakhala ndi zipani pano sitinakatuluka tinakaonekera Zona, eh, zona. we could come out Yes, okay. eh, akanationa kuti achafumukacha i think tsono ndi wachipani chakuti chakuti taonani ali pakuti pakuti kwa masiku akupita ndimene akutiona ife ndikokhala mmapirimu kunena pankwathu koma timakhala mchire Mm, Zona, eh. Eh, so chilungamo ine ndimati ndinene Banda kuti sitisiya kutchaya Ayi, zona. ndipo ife tikabwera pano Anthu azidziwa kuti chilungamo. Ndipo program iyi Eh. usadzakhale munthu pansi nkunena kuti program imene ija ni- ni- ndingangoyisiya Ah, amanena kuti ignore it at your own peril. program iyi ya hot current Yes. munthu sungangonena kuti basa ndi- ndi- ndi- ach- a- achite mmene angapangire Akweko. yopsatu iyi Ah, yes. program yopsa iyi Yes. Kodi inu mesa timamva anthuwo amapezeka kuti kumaguluku amakhala amauzana ena ake iyayi inu ameneyo musamvere ndi anthu oti atumidwa kodi amatituma ndi ndani Zaka ndani amalawi ziku- zaka zikupita otumayo yes sakuoneka and kumangosintha kutuma Eh, zo- zo- zoona, eh. mukakhalamo inuyo nde ati akutuma ndi amene ali Eh, zoona, eh. kunjawo inu mukabweramo akutuma ndi awo Doesn't that tell you Eh, so kuti ndo ndi amalawi amene so amakhala kuti eh, so una, eh. Power of state. So it's- ta- tabwerezaniso Yes. mubwerezenso komanso mu- muchaye amfumu chayani anthu amati ife ndi anthu otumidwa Mm. tikuvomera koma amatituma ndi amalawi sikuti timakhala ndi interest ina iliyonse ndi akuboma timayankhula ndi akuboma chifukwa chimene kuli misonkho yathu nde tikamalankhula amene ali kunja aja kapena amene ali mkati amene ati akutumidwa ndi awo ali kunjawo inuyo mudanena including a managing director adanena kunena kuti ndikufuna ndi ku- kuti nanga si nthawi imeneija timakhala ngati ndi tulozo pa MCP. Eh, tu- ti- tu- ndu- ndikulakalaka mcp italowa Boma. ndiye tidzanene Eya, kuti anthu azaziwa atadziwa kuti kuti anyamatawo anu Siyasa, atiaa eya, chifukwa mbuyo monsemo takhala tikumalandira chitonzo ndi a mcp Ndi a MCP amene. kunja kwa boma Eh zoona. nde tikamanena za boma anthu amakhulupirira chifukwa cha a history yomwe ili ndi kampani ndi ah, chipani cha kongelesi iya that's right ya ndi a founding member akamuzu eh zona ya awa ndi akongelesi awa ndi akongelesi nde tinkakamba kuti tikulakalaka Zona. tsiku limene mcp idzalowe mboma Yeah, zona. For mcp itazalowa mboma magrasi amene timavala ifewa sitimasintha Eh, zona. saona mtundu timangonena kuti amalawi mudagwirizana izi izi izi zili kuti now italowa mcp

imabwera pano pa kuzanena zimene mmaopa kuuzanazo ife timabwera pano za kuuzana kuti ayi izi ayi eh zoona zimene mmati mukakhala kumanena ati palibe anganene kodi andale bambo ine nda- ndadziwatu mm. akhoza kuseri mm. amene wausiku yes mm. kumbuyoku kukwiya koma kukamuona amwe- amwene aku- atayima pa nsanja yemwe uja yes

amakhala bwanji andale?
Uh, ndale zathu za ku Malawi kuno kapena ndale zathu zimene azipanga label kuti ndi politics mm. iwo chimene amafuna kwambiri nchakuti akhale pabwino mukachiona okay. chinthu chamakonda kusamalitsa kwambiri kuti uh, ineyo ndasankhidwa kukhala mp pa ma mp mwina 10 ndi awiri okha amene akhoza kukhala ndi mtimadi weniweni otumikira koma ena aja amangoti u mp amafuna kwambiri mm. ndikadzangowina mp Eni nikayankhula mawu ena pano kunena kuti pali anthu ena amene sanakumaneko ndi moyo wabwino mm. sanakhala ku pabwino kuti moyo wawo sunafewe mm. ndi magobo okhaokha mm. so akakhala kuti apeza mwayi eh? amakhala kuti akudzidzimuka kuti eh, mwayi wapezeka ena atu mwina ku 47 uja sanakhaleko mm. ina nakhala ku 47 mm. ena kunyambani sanakhaleko mm. so akapeza mwayi kuti inu ndi a nduna ngakhale ndi ku area 10 amadzidzimuka ndiye kuti akhale ndi mtima umene ife timafuna amalawi Mm. chifukwa tikasankha munthu mundale ngati mmene tapangira a apm confidence imene amalawi tapereka patapereka amalawi apereka kuti adadi tikuwafuna Mm. adadi adziwa kuti amalawi onse tadalira Mm. takhulupirira Mm. koma vuto limene limakhalapo bwana mundale muja adadi aja apm ndi oti akufuna agwire ntchito ali serious olo mukaona statement ya ku mlakho ndinanena ine kukweza manja kuti koma apm wabwera kuzakhala zamphamvu kwambiri koma mkatimo muli anyamata ena amene akuti ase undumikitse laini yofulumira ndikufuna ndimenye pena pake Eh, pamene mtsogoleri afuna kuti zinthu zitheke pali wina safuna zitheke ayi mwaona apo ndikakonzapo zitheka mwachangu anthu andale amachedwetsa dala zinthu eti mina magetsi mmene akupangiramo akhoza kungopita ndikukalamulira ndikukashauta koma foni kuli matcheni ena amene munthu akhoza pakutulukira ndalama amachedwetsa dala kuti apo ndikapangitsa mwachangu Ndija. sitija nde amalawi tikuzunzika chifukwa chakuti pali anthu ena amene ndi ovuta kwambiri nchifukwa chake mukaona anthu aja akangotuluka mboma zaka ziwiri asauka alibe chilichonse munthu how, how can that be kuti munthu five years unali wolemera 2 years munthu ulibe chilichonse wa 10000 zikuchita kuonetsa kuti anthu aja amakhala kuti adzikundikira chinthu chambirimbiri ndi anthu andalewa ndimaona ngati kuti bwana asamapatsidwe mpata kwambiri Mm. koma aonerera chifukwa chakuti anthu amenewawa ndi anthu omwe ajawo amene amalira patsana eh? ndipo akhala zinthu zasokonekera mwaona mmene apangira mcp mwaona ku parliament kuja ngati siye ngati sobwacha Yes, mwaona, eh. akukhala yoti kumangosionetsa mafoni ngati ma- ngati akusewera magemu ngati imeneyo game utu akumvetsa chisoni ndiye kuti munthu wandale kaya ndipo ali ku dpp wawina kaya ndi minister kaya ndi ndani azidziwa kuti ichi ndi chipako ndi relay race limene ndodo ndanyamulayi siofuna kumaseweretsa ndiyothamangira iyi imene ndikapanda kusamala ndikagwa sikuti anthu andilekera pabwera wina atani atola so anthu andalewa chimwe chimavuta kwambiri nchakuti dyera i think ndikhoza ngati zimenezi kuti tiyambe nkhani yathu ya lero yes atakufunsani inuyo andevu za mayi kuti mukukhala bwanji ku malawiko muyankha kuti bwanji tinena kuti kumalawi kunoko yeah tidasintha boma yeah koma mavuto ena adakapitirirabe okay And ndinena izi pa zifukwa izi. Ndiyambe ndi chitsanzo ichi. Pamene kwa amene timaziwa za masewero kaya nda mpira, pamene club ya team ya mpira ikuvutika kuti zotsatira sizikubwera because cholinga chimene amakhalira ndi ma club wo ndikuti azibweretsa zotsatira mm. kuti ka kuli ma trophy muziwina ka league muziwina ndi cholinga chimene timakhazikisira zimenezi ngati zotsatira zabwino sizikubwera anthu amanena kuti tiyeni tichose mphunzitsi mphunzitsi ameneyi nde kuti nzeru zake zagonja sakuziwa chimene akuchita maskilu mataktiki akuyenda bwanji tibwerese mphunzitsi wina na chimene tidasinthira boma 2025 pa 16 september padali mdziko muno munali mavuto ena amgonagona amene amene timachosawo Kuyambira momwe ankalowa ankanena kuti tikufuna tikonze, tikonzee! Amalawi kumadikira akonza, akonza, akonza kenaka aah kodi izi zikhala bwanji? Out. Awa amabwera awa amene adaziziwiratu takula A DPP. eya Okay. amene alipo pano pa Yeah. amene aziwiratu kumene ali kuja kuti aah amalawi akuchosa kongolesi chifukwa chokuti mavuto awo awo awo akutani akuwavutisa tikalowa akuluakulu ndikuti vinali kunja konkuja bwezi ndausa amaziwiratu kuti tikakakonze pati tikakonze pati tikakonze pati abwera pano mutha kuona kuti mafuta tidakakhalabe nawo vuto chimene chikusintha panopa ndi chifukwa chimene likukhalira vuto lija Ena aja amanena kuti iyayi forex ikutivuta, pano akuti iyayi ku Tanzania kuli zipwirikiti, mafuta athu amachokera ku Tanzania. Look, chimene timasinthira ndi chokuti kaya vutolo likhala, kaya mvula izigwa kaya zibakera, kaya kuzikhala mavuto, inuyo musamabwere kuzatiuza vutoyi. ayi Okay. dilo yake si imeneyo okay dilo yake imakhala yokuti pamuzi pano pamakhala mavuto kaya mmakhala kuti kaya i- mmene tiku- tiku- tikuonera panopa pena kumazakhala strike ya madraivala amathankala zimazabwera inuyo mukazabwera muzapanga bwanji kuti zimenezo even kaya kuli mastrike amathankala awo kaya muzapeza njira yanji mafuta azapezeka mafutawo amayenda mmaiko anzathu kodi kukazakhala zochitika kumbukira ndi nthawi ya mcp kudali mavuto ku mozambique Yeah. ngati omwe akuchitika ku tanzania kudali so inali nkhani Mm. amene amabwera amene azidziwa kodi kutazakhala mavuto amenewa kuzakhala bwanji kaya ndi forex to come here to start telling us problems that we already know that's not why you are there muli pamenepopo to find solutions we are not saying kuti pompo pompo yankho lapezeka aa Tikudziwa kuti zinthu zina zimatenga nthawi kuti anthu koma pazioneka kuti anthu akugona ku office Okay. pazioneka kuti anthu akuthamanga thamanga kuti akuluakulu ku Tanzania ku mafuta sazibwera because ife sitingakhale kuno kumapanga decide kuti akukhala kutali bwanji ma Yeah. problems ali ku Tanzania Yeah. ku Mozambique afike akhoza kumalowa mafutawa wina kaya ndi timu ya anthu kaya ndi angati ikagone kuti ku Mozambique kukambirana nawo akuluakulu mafuta athu abwere kunoko because amalawi atisankha ife kuti tizisova mavuto ngati amene wawo Zoona. so kaya vutolo lizioneka mwa mtundu wanji kaya lalikulu mutu kaya ndi aikulu mphuno kaya ndi achani ndi mavuto ndithu amakhala osiyanasiyana kumene inuyo simumayenera muzibwera kuno muzizatiuza mavutowo tikuwaona tokha mavutowo koma takuyikanipo inuyo ncholinga chokuti muzisova mavutowo mwasangansanga ndi anthu tiziona kuti kukhala suku izi poyamba zinakatenga mwezi wathunthu zisanasovedwe awa abwera two weeks zasovedwa ndi zimene tikufuna tiziuzana panopa so akuluakulu panopa you are enjoying a good will amalawi ambiri akunena kuti ah tasintha kumene boma tiyeni tiwapase mpata tasintha kumene boma tiyeni tiwapase mpata ndekuti shuga uja sitinakonzebe anthu adakalimbirana shuga mwa Chipiku mu ma shoprite mu anthu adakuti agule shuga is not easy and shuga timapanga mdziko momwe madzi pena amangokhala madzi sakutuluka kodi chikuchitika nchani magetsi adakathimathima ye chavuta chakuti chavuta chakuti chavuta chakuti mafuta eh, you know these are mavuto amene timakumana nawo nthawi ndi nthawi kodi alipo wina amene akupanga solution yokuti tikakonza its once and for all Yeah. kugona pakati amfumu nkuyambirira okay mmene tili anthu atatu chonchi

Akamapanga pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono sikuti anthu azingowakonda chifukwa iwowo ndi a dpp ayi. Amalawi amafuna munthu amene azipanga provide solutions mwamsangamsanga, mmangummangu. Kumbukirani chidodo chimene chinali mbuyo muja. Eh, zoona, eh. Chidodo chimene chija chawapangisa mpakana akakhale kunja ndi chinayamba kunena from day one kuti zikuoneka kuti kupanga chiganizo kukuchedwa kwambiri. kompyuta imeneyi chikuyenera tiisinthe processor Iyo processor iyo yongopukusa chonchi iyo yongopukusa eh. can you can you put something faster kuti zinthu zipangidwe msangamsanga chief anthu amatha kumvesesa day 1 day 2 day 3 kenaka amayamba kukanda nkhongo ish mwati vuto ndi chani kodi even inuyo akamakukonzerani galimoto mmene wayambira makaniki ah, kodi atsogolera Paka- munthu akangoyamba kubwera kubaza kufunsa mafunso kunkonzera chinthu chake ungodziwa kuti patience yayamba kuchepa mugwirizana nawo bwanji kapena kutsutsana nawo bwanji inu ambuye bishop uh, ankhwenda viwi
Ah, akuti azamphamvu kwambiri Ku- kulowa shire kuma- pa- kumasefukira madzi ndiye kumabwera anthu amene aDoDMA Mm. samukani samukani samukani pitani kuntunda anthu ena amasamuka kupita kuntunda chifukwa choti afuna kupulumutsa miyoyo ya anthu ija so anthu aja apita kuntunda madzi asefukira pakubwera munthu wina akunena kuti ah, ine ndimatha kumanga ndikamanga konkujako koma ndiika simenti yabwino tisasamuke kunoko Mm. apita apa awa apita apa so awo anzathu amene alowa mboma adziwe kuti tasamutsa amalawi kuma kumene madzi anthu amapita ndi madzi ndi a dp asati a ife tikamanga ndi simenti komweko zomwezi timanga koma zikhala zolimba akhale kumtunda uko Ak- akhale kuti- asakhale a DPP kumene akhale kuti- akhale kumtunda Okay. asakhale kumene anzawo aonongekera chifukwa ine ndimati ku- ku- ku- ku- kusamva kwa kundale nkodabwitsa kwambiri kumadabwitsa kuti anzanu avulala nchomwecho musapite musamangeko kumeneko

umakhala ndi mtima omanena kuti tabweramo sitingachoke chifukwa mcp ankati 2040 palibe amene ma deciders a zaka ndifeyo osati amene aja okay ife ndi amene tizauza zaka zokhala okay ndiye tikuwauza kuti chimene tasamutsira nyumba kumtsinje kumene kujako ndi fuel chimene tasamutsira kupita kuntunda yeah, so ndi njala chimene tasamutsira kupita kuntunda yeah. ndi forex yeah.

nchakuti zimene akuyankhula profesa zi- ukamazimva zikumapereka chiyembekezo Yeah. ine ndikhoza kunena pano pa national television kuti chimene tatsala malawi nacho ndi mawu amene apresident akuyankhula osati zimene anthu akhoza kuchita mundimvesese Say that again. the only hope Can you imene say- tinayo say- say that again. That- that- that- the only hope imene tinayo Chimene tinayo ma tatsala- apm Okay. zimene watiuza kuti ndikonza koma ana akasana tiyankhule a- a- malawi anayamba kale kung'ung'udza koma tiku- akung'ung'udza pansi pansi chifukwa tikudziwa kuti akunena chimanga chikubwera ndimaona pacho chimanga chikubwera tili ndi hope chimanga chibwera anthu alandira timafunanso izina ndi izinasi asati ayi ife ndi system timamangira pansi pompa inu munakokoloka konko inu Zoona, eh. muli system ana munakokoloka komweko Zoona, eh. musayambe kutikumbutsanso kuti ayi ifeyo no no no no no. ife ndi amalawi amene tikudziwa kale nonsenu tikudziwani azikazi nonsenu tikuwadziwa wina wonda wina wonenepa nonsenu tinakutengapo tinakwatiranipo Zoona. ndiye musandiuze kuti hayi napaja ndine tunthu ndine nonono ife ndi amene tikuuzeni zoona eh. kuti paja chimene akuchotserani ndi muno mwa tunthu nkuti mmangokhala ugona ino akachepa tsonga chimene takusamutsira nkuti ulesi ophika nsima ndiye musabwerenso ndi mavumbulutso ena Zoona. koma ife tikuwuzeni kuti monga mmene akunena abambo aku- akuitanganiwa anena kuti muchite mwachangu izi ndimapereka chitsanzo china pena pake kuti tiyerekeze nduna zimene azisankha I'm sorry to say that. And Please, I, please. I will not regret. Please, please I will not.
proceed. proceed. kunasankhidwako nduna kumalawi kuno pa nduna zimene ineyo chikhalireni munthu wabwinobwino 2004 nambo zipanga follow vilumbiko mumba

Munthu umangofika kuti kuno nkwa apongozi sindipempha sima Ezo- sindipempha madzi eso- akumwa eso- eso- chifukwa apongozi wathu ndabwera nja Ezoona, eh. apongozi ife takukhulupilirani musatichitse manyazi amalawi kuchokera ku Chitipa mpaka na ku Nsanje anadzuka mmamawa kupereka confidence yakuti ife tawakonda amene wabwere ndiye ife sitikufuna timvenso za mkazi wakale za mkazi wakale ayi ife tabwera kwa apongozi kuno Eh, akazi athu ndaja tathawaja Tabwera kwa apongozi atiphikire sima ndi zinthu zina. Pepani akazi anu akapanga kumene kumudzi mwachokako saphika sima. Timadziwa kale chifukwa chake tathawa. Eh, mchifukwa chake tabwera kwa apongozi, tabwera kuno. Ndiye ife tikufuna sima ya changu. Tabwera njala ndife. nduna yabwino imatani in times of crisis Nduna yabwino Yeah. mofulumira kwambiri. Yeah. imayenera kutsindika kuti chimene akufuna amalawi nchiyani pakali panopa tingoyerekeza chimene akufuna amalawi mafuta ngati mafuta sapezeka abwere pa tv pano Times chanichani ayankhule mofulumira kaya ndi 12 o'clock za usiku amalawi chonde tanker ina panopa ili ku Karonga ikubwera chifukwa amalawi zimene ife timafuna sitimafuna zimene anthu andale amaganiza okay ife timafuna zimene tikufunazo atitiuza mumadziwa khala bambo pakhomo ngati anthu sadya uzayitanitsa akazi ako ndi ana princess precious prince

chikutheka mafutawa akutere vuto lakuti lakuti tithana nalo koma ife amalawi tisafikenso pa mulingo womati taonani kulekerera kuja ndi kumene tinkanena kumbuyo kuja kuti munthu zachitika zinthu tikuona vuto lija tikungokhala phee amalawi akudandaula kodi nzi kodi apresident bwanji yeah so apresident athu mandate yawo akasangan- akamasankha nduna mmene ndimaganizira ndine amakhala kuti apita kukakhala pansi

Mukumvetsetsa? zimene zimayendazi zikhalira chitsanzo chomwe mukuchimvetsa muno bwino kwambiri Eti?
Kwambiri. ndipo ndikufuna ndichibwerekere Ta- chomwe tachibwerekera chimati kumene. kamauza anthu Yeah. pamene pali amalawi 22 miliyoni kati kwangati tungochulukanabe tingoiika pa 22 miliyoni Yeah. ndikupezeka kuti mwasankhidwa nduna 21 pa malawi 22 miliyoni kuti mukatumikire anzanu enawo 21 miliyoni mkanthu yeah uyenera uzinthunthumira

two days mukupanga pati Es- ezoona eh.
ndiye kuti sukuziwa chimene akusankhira Mm. akangokusankha abwana kuyenera uziwe kuti Zona, ineyo zona. ndikuyenera ndipange deliver chani kuti abwana anga asachite manyazi zoona eh. chifukwa chimene mukulephera kupanga deliver anyamatayo Mm. zimakathera kwa Mutharika eyetu si zidakathera kwa Chakwera kodi Exactly. zidakathera kwa Chakwera panopa tikamanena kuti adaluza boma Dzina likutuluka ndi a Chakwera zoti tinkauza zikhala a Chakwera dzina lanu ili palibe munthu wina wake amene amalawi azamkumbukire kuposa inuyo Zoona. chifukwa amakaponya voti anthu amaona apo inuyo anthu ankavotera inuyo ena onsewa ndi anyamata anu now a president a Mutharika asankha anyamata ndi asungwana timaphatikiza momo tingoti Yes. azibambo ndi azimai anyamata ndasungwana Anyamata ndasungwana. zikuveka

azikusankha mafuta akusowa kumene Eh, zoona eh, zoona mise ndi chifukwa chake pali anthu Eh, iwo zoona. woyembekezera azikusankha chicho sindi mya ndozimo azikusankha abwana magesi akuthimathima you are minister of energy Mm. go there and find out kodi what is the problem what needs to be done to fix this so that you don't, don't come here and tell us stories

Ndilo fa kudada.
Please, Bishop. Yeah, ndimanena kuti. Yes.
Ifeyo ulendo uno sigwira. Yakuti tilolere kuti anthu azingonyoza ma president. Zona anthu ayamba kwapanga attack a, a professor ife sitilola. Ife tizibwera pano ndikuona munthu amene akulakwitsayo. Yeah. anthu amene akulakwitsaja afunika pakali pano pa fani nkhani za za chakwera ndimanena kuti munthu saipa chonse chakwera sizingatheke ah, ah, cha- chakwera ah, kukhala woyipiratu Basi, no sanakakwanitsa assemblies of god zaka zambirimbiri zija koma kuti anakapezeka in a kind of way msa so kuti munthu avumbuluke mmene mujamo ndiye ifeyo we wish apm well ndiye tizibwera pano ndikumakuuza kuti iyayi inu ndi amene mufuna kuti muya- muyambe zija munapangira zitezi challenge iyi- musaputire nkhondo Ah, am- am- eh. musaputire nkhondo aya amtaiwa kunakangapo eh zoona ine ndinachita kuti ndinandikapena itokoza anyamata anga ndinatsika mgalimoto ndikuti guys ndinakweza manja ndikuti speech ya apm ah madala aja abwera kuzakonza zinthu mtima wawo ine i like the quote yakwa mulhako akunena sindizayiwala iyayi ndikamadutsa pano mumandithamangira anyamata inu kumandiuza zoti njala bwana koma ndikapita kunyambadwe ndimakhala phee kumaganizira kuti kodi ndikapereka chani koma lerolo mukamati njala bwana ineyo ndikhala ndikudziwa kuti ndikapita kunyambadwe chimanga two weeks chikubwera pano chimanga chikubwera Mm. kutanthauza kuti amene akumpatsa programu ya chimanga kwa agriculture wathamanga a mwanamvekha akuoneka kuti akuderuka kwambiri Mm. akuthamanga ndithu Mm. Mm. koma pali anthu ena amene tikufuna kuti tatsindikire kuti akakhala phe in two hours mm. akuonongetsa mbiri ya president akangodekha kuti adekerere and chimene ayenera kudziwa nchakuti zinthu zimene zinaononga uh, mcp ndi zomwe zomwezo so mbali imeneyo ndofuna isamalitse kwambiri mm. chifukwa ife mmene timati zayipa zinthu tinasankha tima tinaona zimenezo so zikupeza kuti mbali imene ijayo abwana ndi imenenso tsopano ikuoneka kuti yaloweranso ndi imenenso what about tikamalowa mbanja yeah timalangiza anamwali athu aja kwa amene tili m'banjafe okay kuti chimene mwasankhachi Ehe. si ma kiss ndi hugs okhaokha Yeah. imakhalapo nthawi ina yake kuti simukufuna kuti munthu ameneyi ugone naye bedi limodzi koma akhala mbedi mwako momwemo unakwatira eh zoona eh. timalangiza Okay, okay. okay. izi tikuchita basi timawuzanso anzawo mbuyomo inu mwalowa apa pano Sikuti mumalowa kumayembekezera kuti Malawi iyi ndi dziko la myaa chani chani mulipangitse kukhala myaa ndinu.
ndimafuna ndinene pamenepo kuti ena sanganena kuti mwafulumira bomali ndi 6 weeks yomwe sidathe tinene tingoyankha kuti Ehe. kugona pakati nkuyambirira okay kuti dpp igone pakati iyambirire kukonza zinthuzi okay kumaziyang'anira

it doesn't matter what the problem kaya lizitulukira mwa mtundu wanji Yes, zoona. inuyo mukangoona tili ndi vuto inu Yeah. muzikonza zidzionekanso kuti anyamatawa akuthamanga akuthamanga Eti? ma update mmene akunenera Zoona. ah, ambuye bishop Zoona. ma update osangolemba chi statement cha rhetoric zomwe munangolemba zomwezomwezo kumatiuza mmene akunenerawa mathankala 100 chakuti akubwera pofika siku lakuti lakuti Zimapereka chiyembekezo.

kugona pakati ndikuyambirira we understand kuti mwabwera kumene mavuto ndi ambiri but what we are saying is izizi izi mukapanda kuzigwira panopa zimabala chachikulu Zimabala chachikulu. somebody must be managing this and osangokhala kuganiza kuti chifukwa ndamutuma wakuti follow up follow up kodi zimene tikufuna kupanga ndi chani akuluakulu Komanso si nthawi yokhala mu office suit ndenga basi ka aircon a Mutharika amalankhula ku kaya ndikuti ndiku kaya ndiku ndiku ku ku ujeni uku ku uh, ku Bingu International Convention Plus. kuti inetu dzulo dzuloli eh presidentitu eh dzulo dzuloli ndagona 2 hours munamva Yakubini. ndiye ndunena akagone 6 hours Ah, yeah. Osatheka.
Osatheka. ine ine ine president Please. ndagona 2 hours

ine ndiyankhula ndi sp zimene mukunenazo ine ndipite ndikaone if there is an ine si mabwana anga Eh. koma ine aMalawi ndi anzanga Zoona. mundipatse opportunity ndipite Yeah. ndikayankhule nawo ndikawauze aMalawi akuzunzika anandifunsapo a Matola akumwera kodi bishop Mkomzowabanga zipezani kwambiri

magetsiwa nchiyani ndi anatitenga kuchokera kumeneko kuja ndikankawatira mpaka ndukatiuza ndenauza kuti amalawi akunyanyala chifukwa ma barber shop atsekedwa amalawi akuvutika e mukumanga chipaliya chichani koma mudziwe kuti kudziko anthu akuvutika and that is- atapanga Matola ndamugwira chanza kuti unduna nde umenewo kumamvera chimene munthu wako akuyankhula funso munafunsa lija kuti anthu akanena kuti mwafulumira aa ine ndimaona ngati kuti amene akumvera akudziwiratu kuti ife sitikunena kuti alakwitsa kapena kuti they have gone off track we are not saying that Okay. no Okay. tikunena kuti achenjere kugona pakati nkuyambirira Zoona. chifukwa ati Satana akamabwera iti kuti ayi amabwera ngati mngelo wakuunika Zoona. kavuto kameneka kakudzayamba kukula kukula kukula

how the guy survived all that time beyond everyone is kuti how can you do you understand it's like kodi munthuyu atani kuti muziwe kuti sandithandiza ndiyenonso mmaministry yes mmaparastatal yes mulinso anyamata ena amphulupulu yes amene nthawi zina amagwetsa dala dzinthu kuti amutharika aoneke oyipa ndimafunanso imene tin- tinene pano Kwambiri. Pali anyama- pali- pali anyamata ena a sabotage yes ndi amutharika adzaonanso mwansanga kodi pali ma dc ena ma dc yes a sabotage nde chimene chimachitika Eh? tika- tikatengera chitsanzo cha immediate past yeah kumapezeka kuti kuli directive yeah zoona koma zii popanda like how do you ignore a presidential directive eh kwambiri eh

Amalawi ta unfortunately bwana ena akungowasiilira bwana sagwira ntchito. Ayi sagwira ntchito. Umayenera Sagwira kuti ntchito. u- u- uwonjezere kamoto kunsi kwa mapazi kwawo kuti adumphe. katsabola pang'ono Ndima- Yes. ine ndima- ndimafuna ndinene kuti aliponso wena amene sakufuna kuti boma la peter mutharika lichite bwino Exactly. Ma- Samalephera.
maundunamu Samalephera.
maundunamu Yes. kaya ndi kaya ndi maparastatalmu Yes. they, they would want this government kuti lilephere Yes. asalekerere aoneretu patali ndikulankhula mosakhala bwino Yeah. a- a bishop ndi zimene tikunenazi kuti pafunika pakhale maso akundikumbutsa kuti sirezi sidaipatse
Ta- tamaliza tichite break tichitike sirezi Ti- ti- tinene kuti ulendo uno chifukwa timamva kuwawa ndifeyo amalawi Timamva kuwawa chifukwa anthu aja amene olo titanena, titadzudzula chifukwa choti galimoto zina nzofewa, maofesi abwino, Mm. mmadziwa munthu ukakhala pabwino kwambiri kuti Mm. umve Mm. mavuto sumamva. Mm. Ah, ife tidzawuza a a APM kunena kuti pakuti pakuti Izo- zona. sipali bwino. Eh zoona, eh. ndipo ife tikhala tcheru kuyang'ananso kuti ngakhale ma- ma kaya ndi dc kaya ndani Zoona, eh. ife tili ma channels ambiri amene Zoona. tikhoza ku- ku- ku- kupititsa Mm. kuwadziwitsa kuti pakuti pakuti Mm. sipali bwino Mm. pakuti pakuti sipali bwino Mm. azinthaje ndinkanena nthawi ija mukukumbukira anthu anandinena ati Anali ati, mwana- nanena kuti nduna zinazi mwasankhazi nzofuna zidziyambitsa nyimbo Eh, zoona, eh. kutchalitchi Eh. nditamatu ambuye nganu Eh. vuto lake nlakuti munthu amene wamusankha futi mwamudziwa inuyo kuti mukhale a president ndisankha ine pakhala mavuto chifukwa chakuti ine simungati- simungandipange chibwana iyayi Mm. mutipesesa Mm. muziyang'anabe kaubale kathu kaja kuti ndiye pafunika kuti M- a- a- a apm a profesa akhale ndi anthu owakonda komano a bishop mawu anali mkati Mm. aka chisomo chikakupeza kuti kaya munthu akukudziwa nkukusankha iwe wosankhidwawo Eh, kuti amene yamu- umalemekeza Ya. u- udindo wa bwana uziziwa Ku England. kuti iyiyi ndi ntchito imene ku andipanga england a- a- azibusa iyi Ah, ah. m'bale wake weniweni Yes. wa mfumu yes andrew yes A- ayankha zinthu zambirimbiri amuuza kuti basi udindo uje takuchotsa yes nyumbanso ya boma uje uchoke yes mfumu brother wa mfumu m'brother wa mfumu Yes. true story byagira sabata Eh, ndiku- ndikuzitsatira ineyo mesa kunali zochitika chipewa chimene ndakupatsa u- ubweze yes nyota zonse u- Uchotse. ndiwe munthu wamba Yes. chifukwa cha nkhani zina zimene zimene zikuchitika sada- ku- sadachitike- sadachitike. sadachite bwino Yes. ndiye kaya mutharika umadziwa yes

ati excited atasangalala Yes, sir. The king cannot lie.
Eh. zimene anena zija Zoona. inu makapanga kuti zitheke Mm. chifukwa mfumu yanu singaname so chimene chocho nchimene ambiri amene amasankhidwa kugwira ntchito amati ma president's men Mm. they don't understand it Mm. kaya Mutharika anaphuluza kamwa ayankhula chinthu Mm. inu mangochigwira kuti bwana akuti chakuti chakuti chichitike kaya muzikagona konko kaya muzikatani koma chinthu chimene chimayenera kuti chichitike chifukwa mfumu singaname Eh, mfumu singaname so mwayankha kwambiri Mwayankho- muyenera muzimvesese amene mwapasidwa maunduna osiyanasiyana kuti aliyense amene wapatsidwa undi- udindo muchimvesese chimenechichi mm. kuti akukhulupirirani kuti mupanga deliver kwa aMalawi mm. and sangakhale kuti a Mutharikawo zimene akufuna kupangazo mm. sizinga- ngati inuyo simungatheke chokanipo auzeni kuti bwana ine izi sindikwanitsa ayi Yeah, zoona.
ndikupangisani kuti mukhale munthu oti amalawi azaona ngati simunati two weeks chimanga chikubwera Chibwere. chibwere sikuti a- a- a- a- apite okayendetsa galimoto ndi a Mutharika ayi kuli anthu amene Wala aliko amene anthu they are his handlers.
yes amene amene akuyenda atamanga akagone ku tanzania yes

Ukunena kuti shuga sakupezeka mu shop chifukwa Ine chani? ndikunena kuti abwana anthu ake omwewa kaya ndi ku Escom, Yes. kaya ndi ku water board, Yes. kaya ndi ku kwina kuti kuti kwa kwa Fertilizer, Kumene ku shugako. kaya ku shugako.
Yes. Abwana anthu ake omwewa Yes. kungoyika kamoto pasipa. Adumpha. Adumpha abwana. Yes, chifukwa munthu akakuuza kuti ase ndikuchosa ntchito. Eh zoona. Maganiza kuti ndichisiya chi box chi cruiser chija chimene chija anthu apanga. chief ukachosa munthu kumuuza kuti iwe ase apa padali nzako Eh, ndanchosa chifukwa choti samapanga Eh, zoona. zakuti iweyo ukubwera kuti ukapange fix ukapanga eh andikapanga bwana umaziwiratu Mm. kuti bwana uja sikuti mmene ndateremu ndekuti ine ndinomaliza kuliso Mm. winaso kukhala nduna 'cause ali ambiri mbiri amene akhoza kusankhidwa nduna mdziko muno Ee zoona, ndikupanga ee zoona, deliver eh. nde ngati chisomo chakupezani inuyo Yes, chonde so- chonde chonde. chonde Osangokhala neng'a kambendera pitu pitu pitu pitu. Afunseni anzanu amene amayendetsa kambendera. Eetu. Ali ngwindi pano ndikuwaona Akusewera mpira. bawo. Ali ngwindi. Alija? Ngwindi. Akusewera Pali bawo.
ngwindi? Ah, chief game inatembenuka chief. Amalawi atanena kuti iyayi manyaka. Tikamati ni manyaka anthu akulanda mafoni usiku ndi usiku. mm. Iweyo ungamanena kuti manyaka.

Fix it a Malawi aziti kukhala suku. Tidanena kuti mcp ayi. Yes. Ndiye pano tinanena kuti tufuna dpp. Yes. Ndiye yabwera.
Ndiye tipaseni zimene tufuna. Zoona, zoona. Basi kodi ndimesa mbali yathu tapanga Zoona. tikaponya vote ife mbali yathu tapanga tikuyembekezerano mbali yanu nde musabwere inu ndi ma excuse Nthawi yatithera muyimaliza bwanji Ya, nkhani. mpaka ujeni kabuka Eh, ti- ti- ti- Tichita kumapeto ngisira Okay. tamaliza kale. Alright. Eh tamaliza kale. awa aku- aku tichita ka series kumapeto Okay. Eh, chifukwa sindingachitenso break pano Chabwino. Mu- mu- mukuimvetsa bwino nkhani kwambiri sitikudana ndi amutharika Ayi. sitikudana ndi adpp all what we are saying is kugona pakati ndi kuyambirira koyambirira komanso chimene anthu tiwakumbutse ndi kuwakonda kwambiri nchakuti pajatu padzana omwe a dpp ndi amene anthu ankati sitikufunani zoona inu ayi muli ndi vuto lakuti lakuti Mm. anakadabwa kuti lero lolo ifeyo takonda kutanthauza kuti sitikukonda dpp Mm. not just as a party Mm. koma takonda leadership imene tikukhulupirira kuti ikhoza kuchita zinthu chifukwa chani pali mavuto amene amalawi amakumana nawo mu nthawi ya mcp mavuto amene aja ife takhulupirira proven leadership Yeah, zoona. takhulupirira the proven leadership kuti tachokako kumene koko tabwera kuno Mm. ndiye ife tikupempha kuti mavuto amene ajawo ndi amene amalawi eh, posayang'ana ndi wamtundu wanji mwatero eh? Mm. Kani, amalawi chimene akufuna Mm. sakufuna kala ya party ya chani ife chimene tikufuna nchakuti zimene tinatopa nazo uku uku tisazipezenso Ndiye zidzooneka kuti zikuyenda. eya Ah, sitikuyembekezera kuti amutharika athamanga kumakapanga maminista onsewo asankha anthu mmene momwe mm. komanso what yeah. apm promised him personally as a president anayamba kupanga lean cabinet apanga tunatazira kumbali yawo iwo akupanga eh, ndiye kuti ife chifukwa chake tikulimbana pyakwira mhm. eh, pyakwira mwinikalwa tulutsa mwinikalwa tulutsa mwinikalwa tulutsa sadakasakaso ndiyeyo

afunika soya uyu yes afunika soya afunika phala soya tithandiza kuwalozera kuti tisalole kunena kuti mpakana tizingoti iye vuto ndi achakwera achakwera kulibe pano Aku- pano akumwa khofi koma malawi ndi yemwe ujayo tifike pa mulingo womadziwa kuti amene anaononga akuononga zinthuzi tonsefe timadziwa kuti amene anaononga boma la mcp olo kukhala pafupi anthu amene ali pafupi ndi apresident achibale amadandaula kuti yayi anthu awawa afuna kuononga zinthu so chimodzimodzi mmene abwera ah, a apm ife tawuza kuti aa uyu so kaya akwiya kaya atani katutsa nsuna mwezi kuti ayi ndithu awa mwasankha unduna Kodi koma ife- ife- koma tichotsereni Ife- ife- ife pali chiliponso chimene tingaope Ayi.

chimenecho ndi Yeah. Tabwereza- Yes. tabwereza. adpp akakhala phe Yeah. adzifunse kuti anthu mmene amachotsa mcp Yeah. amafuna dpp kapena amafuna muthalika okay yankho kwa ineyo amafuna muthalika inenso ndiyake amafuna amafuna muthalika samafuna dpp ayi chifukwa chake dpp sidapeze majority in parliament kuti outright majority Okay. idapambana yes komano osati kupanga outright majority Okay. okay. makhali akuti Okay. koma anthu amafuna apm that's why even kumalo kumene anthu amavotera eh, candidate wa mcp APM ngati- anakuntha kumene. koma makuntha kwambiri kumene kuja. Yeah. so apm adziwe kuti amalawi ambiri ayika maso pa iwowo so dpp yo iwo ayigwedeze ndithu adziwe anthu aja azawakumbutsa Yeah. because ine ndikuwuzani Yeah, yeah. dpp ija minus amuthalika ikhoza kugwedera kwambiri Okay. amuthalika aja ndi amene ayigwira dpp ija is a brand Yeah. and a dpp aziyang'ana mu 2030 kuti amuthalika akazapanga retire kodi tizayenda bwanji as a party because people have so much trust in apm Kwambiri. and the apm must understand that Yeah. that we have pinned every glimmer of hope on him. Yeah. He cannot allow. He can he must not allow. Yeah. He must not allow kaya ndiwe ndani kaya ndiwe ndani to distort that hope we have on him. Yes, ona. Because anthu tinapanga chimvano cholinga pa Yes, nyumba ona. kuchokera ku nsanje Yes, kuti ona. pa upresident pokapo. chakwerayi koma uyu. Uyu.

Anyamata awo amafuna kumawayang'ana kwambiri.
Kumagwedeza. Give me an update munapempha kuti muzilandira malipoti pa mwezi mm. a nduna mm. kwinaso azikupatsaninso malipoti kodi kumafuta kukukhala bwanji demand zona. understand what, yeah. because there are some good people anthu ena ake ndokuthwa pakamwa chief they have good stories they can tell you a good story chimene alira ulesi

timalize timali mawu anu omaliza ndi amenewo wamkati mwa kwaya sakumva chikondi sakumva chigoba chikomvetsera eh zoona Ndi amene ama- muyimaliza bwanji mawu anga kani omaliza ndokuti mtengo wina uliwonse umadziwika ndi zipatso zache momwe timachotsa a mcp anali mandimu ndeti mwachitsanzo eti ndikungofanizira Yeah. imanena kuti ah, dpp ndi mango nde inali kuti sidabereke zipatso Yeah. timaona ngati mtengo wa mango Ichabwino. kodi a dpp mubereka mango For mukabereka mandimu olo mutamaoneka ngati ndinu mtengo wa mango koma ndinu mandimu mtengo umadziwika ndi zipatso zake Muli patso Mcp zitatu idali zanu.
mandimu inali mandimu eti tidaona mtengo wa mango yes koma ona usanabereke koma ukhoza kubereka mango ofiira eya ndeta ubweretsano kuthirira manyowa kuti ani Zona. tausala Zona. Usabereke mandimu. usabereke mandimu ine ndimalize nkunena kuti kukakhala dzuwa kukakhala dzuwa ngati mene nachitira lalero nkuvala ma sunglasses umaona ngati kuti kunj- dzuwa lija la- lapo- lapola mukumvana maso amadzakhala ndi conviction kuti kuli mtambo chifukwa cha zakuda za magalasi chifukwa cha zimene wavala magalasi yes koma sikuti dzuwa lija lasiya
kuwala okay mukundimvana mukundimva bishop tanthauzirani sintanthauzira ayi
ukavala Tinted ma- glasses. tinted glasses dzuwa lili 12 koloko lili mwa- kuswa mtengo maso amaona ngati kuti kwazizira kwazizira Yes. koma sikunazizire dzuwa likuyakabe pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano pano pakanema wa Times ndinali ndi ambuye bishop chimwemwe chafumuka kuchokera ku christian Amazing Grace Am- Christian am- Gathering. Amazing Grace Grace Christian Christian Gathering. Gathering. Kwa apo. ndimafuna ndiyankhule mawu ena sindiyankhula ndatseka kale tikuthokozeni zimatha wawo ukavala magalasi dzuwa lili ng'a lilinga iwe a tinted ndiye maso umaona kamthunzi. amadzachita dim pang'ono sikuti dzuwa la sikuti siyakuya.
dzuwa lasiya dzuwa likuyakatu dzuwa kuja. likuyakabe kunjaku iwe akukunamiza ndi magalasi ako magalasiwa